Sos sìndicos de sa Sardigna sichint sa batalla pro pedire a su guvernu de mudare sas normas in matèria de finàntzia locale e a manera particulare pro che bocare sos vìnculos de su bilànciu armonizadu chi sun paralizende sos comunes. Chenàpura prus de duchentaschimbanta sìndicos sun falados in pratza, ant manifestadu in sas carreras de Casteddu prima de arribbare in Cussìgiu regionale pro adobiare sos rapresentantes de sa Giunta regionale e sa Cunferèntzia de sos Capugrupu. Como sa vertèntzia arribbat a Roma e pertocat a Matteo Renzi, chi mèrcuris at a bènnere in Sardigna pro adobiare su presidente cinesu Xi Jinping e pro sutascrìvere su patu pro Casteddu, Pro s'ocasione, Pier Sandro Scano, presidente regionale de s'Anci Sardigna, at imbiadu una lìtera a Renzi pro li pedire un'addòbiu e pro faeddare de su bilànciu armonizadu. Sas initziativas rechentes, iscrivet Scano, ant postu in campu sas dificultades de sos comunes e su bisonzu de un'atzione de guvernu in favore issoro, mescamente de sos prus minores, custrintos a minimare sos investimentos pro neche de sos vìnculos de su sistema de contabilidade nou. Custa situatzione est cajonende dificultades mannas in Sardigna, cunsiderende puru sa situatzione sociale e econòmica grave meda. Sos sìndicos sardos pedin a su guvernu de pòdere impreare sos avantzos de amministratzione, fintzas vinculados, pro investimentos urgentes in sa viabilidade locale, s'edilìtzia iscolàstica e s'acoglièntzia de sos migrantes. Su Coordinamentu Regionale de sos Centros Antiviolèntzia e Antistalking at pediu, chentza de àere risposta peruna, un'addòbiu urgente chin su presidente de sa Regione Pìgliaru e chin s'assessore regionale a sa Sanidade Luigi Arru. Sos centros e sas domos de amparu chi sunu naschios pro dare assistèntzia a sas fèminas vìtimas de violèntzia difatis sunu in perìculu de tancare, pro su mancadu versamentu de sos finantziamentos de sa Regione pro sas annualidades duas miza e batòrdighi, duas miza e bìndighi e pro s'antìcipu de su duas miza e sèighi. Su coordinamentu de sa Rete Regionale Antiviolèntzia s'est riuniu in Tramatza pro faeddare de su chi tocat de fagher pro impedire chi sos servìtzios garantios contra a sa violèntzia de gènere tanchen. Si diat a capitare, ant nadu sos rapresentantes de sos centros antiviolèntzia, sas vìtimas de violèntzia, stalking, malutratamentu e abusu, e sos fizos minores no ant a poder prus fàghere percursos de libertade, afiancamentu e tutela istabilios e reconnotos dae sa Conventzione de Istanbul pro sos centros antiviolèntzia e sas domos de amparu. Sa Regione at emanadu dae su duas miza e sete una leze apòsita chi in custos annos at permìtiu a medas fèminas de su territòriu de fughire dae sa violèntzia maschile e torrare a fàghere una vida autònoma. Sa matessi lege at permìtiu de impreare personale ispecializau e formau in sos processos de tutela e preventzione, totu custu, como, est in perìculu pro sa mancada erogatzione de su dinare netzessàriu pro sichire su traballu. sos carabineris e sos antzianos. Est s'initziativa fata dae sos carabineris de sa Cumpania de Nùgoro direta dae su maggiore Alessio Falzone, una campagna informativa pro sa populatzione antziana de su territòriu chi est suta sa giurisditzione de sa Cumpania de sos carabineris chin sa punna de los abbisare de sas trampas e sos arriscos chi sos malincrenios òrdinin contra a issos die pro die Sos militares in sas ùrtimas chidas, in sos munitzìpios e in sos centros de agregatzione, trabicaos dae sos antzianos, in Nùgoro e in sas biddas de Ulìana, Mamujada, Orgosolo e Fonne, an dau unu libreteddu de una dechina de pàginas, chi cheret dare cussizos a sos antzianos pro si difèndere dae sas trampas de sos malincrenios, Sos militares, in prus de dare sos libreddos, ant partecipau puru a sas missas in sas crèsias de Nùgoro e si sunt firmaos chin sa zente pro rispòndere a sas dimandas issoro. Ricordando Antonietta Chironi est s'omàgiu de sa citade de Nùgoro pro ammentare sos bint'annos de sa morte de Antonietta Chironi, Su sopranu nugoresu chi est istada una de sas fundadoras de s'Iscola Cìvica de Mùsica e paris a Paolo Fresu at ideau sos seminàrios de Nuoro Jazz. Sa manifestatzione s'at a fàchere in su Teatru Eliseo su trinta de Sant'Andria e an a partecipare medas de sos artistas chi chin Antonietta Chironi si sun acurtziaos a sa mùsica o an collaborau Su programma l'an presentau custu manzanu in s'interi de una cunferentzia istampa in munitzipiu. Presentes su vicesindicu Sebastian Cocco, su presidente de s'ente musicale Angelo Palmas, su diretore de s'iscola civica de musica Andrea Ivaldi e su frade de Antonietta Gianfranco Chironi. Su vicesindicu Cocco ammentande sa figura de su sopranu nugoresu at faveddau de una femina tosturrusa e innamorada de sa citade sua. Antonietta Chironi At isseperau de abarrare in Nùgoro ca bi crediat e s'iscola cìvica est su frutu de custu cumbinchimentu. Su presidente Palmas at sutalineau chi Nùgoro, gràssias a Antonietta Chironi, est diventau unu centru de primore in sa cultura musicale, chin d'un'iscola cìvica de mùsica chi est sa secunda in Itàlia pro calidade, a pustis de sa 'e Milano. Su mastru Ivaldi at faveddau de sas capatzidades didàticas e organizativas de sa Chironi. Torrande a su programma de sa manifestatzione, in collaboratzione chin Musichè, l'at a presentare su giornalista Giacomo Serreli e a parcu an a artziare medas artistas allievos de sa Chironi, dae Paolo Fresu a Gavino Murgia, a su Complesso Vocale de Nùgoro, Roberto Cipelli, diretore artìsticu de sos seminàrios de Nuoro Jazz, su balanzu de sa bèndida de sos billetes at a andare a finantziare bursas de istùdiu pro s'iscola cìvica. S'HAC Nùgoro in sa trasferta contra a sa Globo Palas Tèramo at pèrdiu trintaduos a decheoto. Custa est sa 'e sete partias pèrdias in fila pare chi lassat s'iscuadra ùrtima in gradatòria a dispetu de s'impinnu mannu de s'iscuadra e de su grupu tècnicu. Sa gara fit vàlida pro sa 'e sete zorronadas de andada de su campionau de Sèrie A uno de pallamanu feminile. Ma galu non tocat de si pèrdere de ànimu. ca sas rivales, chi sun gherrende pro si sarvare, sa Flavioni Civitavecchia e Ali Mestrino, ant petzi tres puntos de distàntzia e sas garas de jocare sun galu medas. In sa partia de Tèramo sas abrutzesas ant postu in craru sas cosas dae su primu tempus chi est acabau chin su puntègiu de dechennove a ses. A sas nugoresas non sun bastaos sos deche puntos sinzaos dae Domenica Satta pro recuperare Mancari su segundu tempus siat acabau belle in paridade, trechi a dòichi pro sas meres de domo. In su turnu imbeniente, sàpadu a sas ses e mesa in sa palestra polivalente s'HAC at a jocare chin s'Olìmpica Dossobuono. S'opositzione de centru-destra est pronta a sa protesta in ocasione de sa bìsita de Matteo Renzi in Sardigna, chi cras at a adobiare su presidente de sa Repùblica Popolare Cinesa Xi Jinping e mèrcuris at a firmare su patu pro Casteddu. Su PD e su centru-sinistra cussideran sa bìsita de importu mannu pro afortiare s'alleàntzia nàschia intre su presidente Pigliaru e s'esecutivu natzionale, chi at fatu naschire su patu pro sa Sardigna chin tres miliardos de euro de finantziamentos. Pro su centru-destra imbetzes est s'ocasione pro atacare su guvernu natzionale, mescamente pessende a su referendum costitutzionale. De sas chistiones finantziàrias e de sa mancada vertèntzia intradas chin su guvernu faeddat Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Fortza Italia. Dae Renzi patos frassos e furas beras, nat, ca a un'ala faghet su benefatore chin dinare chi est zai de sa Sardigna, a s'àtera si che furat chentinas de milliones. In sa lege de bilànciu proposta dae su Guvernu nat Cappellacci sa bardana de setichentos milliones de euros a s'annu durat fintzas a su duamiza e binti. Segundu Cappellacci sa vìsita in Sardigna est in s'àmbitu de sas istrategias eletorales de Renzi, mentres sa riforma costitutzionale est sa manera pro che furare a sa Sardigna àteru dinare. Suta acusa a manera particulare sa che s'artìculu chentedechennove de su testu costitutzionale nou chi segundu Cappellacci permitit a s'Istadu de intervènnere peri in sas Regiones a istatutu ispeciale chin una leze ordinària simpre. Ma Renzi at a deper dare rispostas a sos sìndicos sardos puru e a s'Anci Sardigna chi l'an pediu un'addòbiu pro faveddare de sa norma supra de su bilànciu armonizadu chi arriscat de paralizare sos Comunes e s'economia de sas comunidades prus minores. In s'interi chi sichit sena pasu su traballu de s'Unidade de Progetu pro ch'ispèrdere sa pesta suina africana, sa Regione sutalìniat sos resurtaos àpios pro sa limba blu, una pesta chi in sos annos passaos ch'at ispèrdiu perbeches e bacas chin dannu mannu pro sas aziendas. In su duamiza e sèichi non b'at àpiu manc'unu focolàiu de limba blu, non b'at mortu bèstias e non si nd'at irmaleadiau mancuna. Pro su 'e tres annos in fila a pare, gràssias a sas vacinatziones, si leghet in una nota de s'assessorau a sa Sanidade, semus resessios a amparare sa sienda zootècnica regionale. In su duamiza e sèichi sunt istaos fatos prus de duos milliones e mesu de interventos vacinales in sos cubiles e prus de chentu miza interventos pro sos bovinos. S'istrategia vacinale ammaniada dae sas autoridades sanitàrias regionales, in collaboratzione chin su Ministèriu de sa Salude, e chin su Centru de Referèntzia Natzionale de Tèramo est istada de profetu, at nau s'assessore regionale a sa Sanidade, Luigi Arru. Cust'annu puru at dau frutos de primore gràssias a s'impinnu de sos servìtzios veterinàrios de sa asl e a sa collaboratzione de su bonu de sos allevadores sardos. In sas chidas imbenientes ch'an a acabbare sas operatziones de vacinatzione, deretu a pustis, paris a sas autoridades sanitàrias centrales s'at a balutare, Si bi sunu sas conditziones pro vacinare in su duamiza e dechesete petzi anzones e bitellos e sas bèstias pro s'esportatzione. Fintzas a sa 'e chimbe editzione de sa manifestatzione La Corrida c'è posto per tutti est resissia a dare una manu de azudu a sos assòtzios o a sas istitutziones chi traballan pro su bene de sa comunidade o pro pessones in dificultade. In sas dies coladas, sos organizadores, Loredana Meloni e Antonio Cualbu, ant cunsignau a Luisanna Porcu, referente de su Centru Antiviolèntzia Onda Rosa de Nùgoro, baranta tèsseras prepacadas pro comporare mànicu, Frutu de su balanzu de s'ispetàculu fatu su bintiduos de Santu Gabine in su Teatru Eliseo de Nùgoro, isseperande su centru antiviolèntzia Onda Rosa, ant chèrfiu dare una ghetada 'e manu a un'istitutzione chi traballat pro azudare sas fèminas in su percursu de rinàschida, ma chi, paris a sos àteros centros sardos, est isetande galu dae sa Regione sos finantziamentos previdios dae sa leze. Torrande a s'ispetàculu, a parcu sun artziaos batòrdichi artistas presentaos dae Egidia Carta, Sa giuria at decretadu sa bìnchida de Manuel Angioi de Nùgoro, sonadore de organitu, ma totu sos chi ant partecipadu si sunt impinnados pro regalare unu surrisu e pro azudare chie at dificultades fitianas. Autoconvocatzione de su parternariadu istitutzionale, econòmicu e sotziale pro su pianu istraordinàriu de rilànciu de su 'e Nùgoro. A lu detzìdere est s'organismu formadu dae sos ùndichi assòtzios de categoria e sos sindacados cunfederales chi in duos annos de traballu ant elaboradu, chin sa cabina de regia regionale, chentu chimbantabatos progetos chi diant dèpere èssere finantziados chin otantunu milliones de euro. Est custa sa risposta a su mudore chi arribat dae Casteddu. A su ritardu pro ammaniare su pianu s'est annantu cussu pro sa firma de su protocollo de intesa posta su bindighi de trìbulas. Bator meses in sos cales si depiat costituire una commissione regionale pro s'esame de sos progetos e publicare sos bandos, ma no est capitadu galu nudda. In prus, sa lìtera chi sos assòtzios ant imbiadu pacas dies faghet a su presidente Pigliaru pro àere un'adòbiu no at àpiu risposta peruna. Pro cussu an detzisu de s'adòbiare in Nùgoro su bintoto de Sant'Andria, presentes sos parlamentares e sos cussitzeris regionales eletos in su territòriu. An invitadu a Pigliaru puru. Sa die, su parternariau econòmicu e sociale at a valutare sas fainas de mandare a dae innantis pro garantire s'aviu de sa fase atuativa e su crompimentu de sos interventos prevìdios pro tutelare su rispetu de sos impinnos picados chin su territòriu. Su perìculu chi totu acabet che a semper b'est. Sas istitutziones, Sas fortzas sociales de su territòriu si mobilitan pro pedire rispostas a sa Regione, chi invitant entes locales, imprendidores e sindacados a fagher progetos e cando los presentan los lassan firmos a mòrrere. Una faina zai bida pro sos progetos de filiera locale chi si sun pèrdios in sas trampas de sa burocratzia casteddaja, unu destinu chi a cantu paret at a tocare fintzas a su pianu de rilanciu pro su territòriu de Nùgoro. Custu manzanu, in su Palatu Règiu, sede de sa Prefetura, su presidente de su Cussizu Matteo Renzi e su sìndicu de Casteddu, Massimo Zedda, ant firmadu su Patu pro Casteddu, chi diat dèpere destinare chentusessantotto miliones de euro pro su capoluogu de sa Sardigna e sos dechesete comunes chi fachent parte de sa Tzitade metropolitana. In manera particulare, chimbantunu miliones an a andare a sa metropolitana de superficie, binti pro pònnere in securesa sos territòrios, trintanobe pro iscolas e impiantos isportivos, sèichi miliones pro s'isvilupu econòmicu e una novantina los an a dèpere gestire in àmbitu sovracomunale. Sos fundos sunu istantziados in s'àmbitu de sas resursas de su Fundu Isvilupu e Coesione chi su Guvernu at destinadu a sas Regiones e a sas Citades metropolitanas de su Sud. Su centru-sinistra cunsiderat sa firma de importu mannu, ca permitit a sa Citade metropolitana de Casteddu de àere dinare chi li permitant s'integratzione intre sos comunes a fùrriu. Pro s'opositzione imbetzes, est dinare zai presente in àteros capìtulos, est una propaganda de su presidente de su Cussìgiu in ocasione de su referendum de su bator de Nadale. E pròpiu pessande a sa riforma chèrfia dae Renzi aprovada in Parlamentu est istadu fatu unu addòbiu in sa fiera campionària. Renzi at cunfirmadu s'impinnu suo pro aprovare una firma netzessària pro torrare a pònnere in motu s'Itàlia, pro lestrire su protzessu legislativu e mutzare sos gastos de sa polìtica minimande su nùmeru de sos senadores. Su 'e duos apuntamentos eletorales l'at fatu in Tàtari addobiande peri sos sìndicos pro sa chistione de su bilànciu armonizadu. Su Comune de Nùgoro no est istadu ammìtiu a sos finantziamentos prevìdios dae su bandu regionale Baddhe pro su recùperu e sa ricualificatzione paesagìstica de àreas degradadas. Sa gradatòria l'ana publicada lunis. A sutalineare su mancau finantziamentu de su progetu presentadu dae su Comune est Pierluigi Saiu chi faeddat de un'oportunidade pèrdia. Su progetu, iscrivet Saiu, previdiat de fàghere in sa ex casermeta de su Monte unu centru servìtzios. Saiu però sutalìniat chi custa borta sa neche no est de Casteddu, ma de su fatu chi Nùgoro no est istada capassa de fàghere rete chin àteros comunes. Sos comunes de Ollolai e Ortzai, sighit Saiu, ant presentadu unu progetu paris e ant àpiu unu finantziamentu de belle trechentamìza euro. Àteros puntos de debilesa, segundu Saiu, sunt istados sa mancàntzia de cofinantziamentu e sa proposta progetuale chi at picadu petzi bintises puntos. Su lìmite beru est chi custa amministratzione, comente sas àteras passadas, partètzipat a sos bandos ma no at craru prima su progetu cumplessivu e si faeddamus de Monte Ortobene, sa mancàntzia de un'istrategia crara ponet a pessare. Su mancadu finantziamentu de su progetu pro su bandu Baddhe s'annanghet a su dinare pèrdiu pro s'ex albergo Esit. Sa bona volontade de medas citadinos chi a sa sola o in assòtzios contipizzan su monte non bastat si su Comune non faghet sa parte sua. Sa Giunta regionale at aprovadu duas delìberas pro s'aviamentu de organizatziones de produtores e cussòrtzios de tutela e finantziamentos pro sos interventos de commercializatzione de sas organizatziones de produtores chi zai bi sun Una delibera ponet chentu sessantatrè miza euro pro finantziare programmas de aviamentu de cussòrtzios de tutela novos e finantziat sas annualidades mancantes de sos programmas de aviamentu in cursu chi sun faghende sas OP. Sa Regione nat chi pro su benidore sa delibera previdit chi su finantziamentu at a esser destinadu petzi a sa costitutzione de cussòrtzios de tutela novos ca sas organizatziones de sos produtores an a pòdere picare parte a sa misura nobe puntu unu de su programma de isvilupu rurale, Argea at a gestire s'erogatzione de sos azudos. Sa 'e duas delìberas imbetzes ponet chimbichentos e sete miza euro pro fàghere atividades de commercializatzione de sas organizatziones de produtores zai reconnotas. Sos azudos dados in regime de minimis, pretzisat sa Regione, An a serbire pro sos programmas de sas annualidades duamiza e sèghi e duamiza e dechesete e an a finantziare sos programmas novos sa delìbera aprovada martis che bocat su vìnculu de aprovare màssimu tres programmas a borta, permitinde su rinnovu de sos finantziamentos pro prus de un'annu. S'agregatzione de sas realtades produtivas est unu de sos obietivos programàticos chi amus desinnadu mescamente pro facilitare sa nàschida de fileras integradas e s'arribu de sos produtos nostros in sos mercados, custas sas paràgulas de s'assessora de s'Agricoltura Elisabetta Falchi. Sa realtade produtiva nostra patit sa partidura in aziendas minores meda, unu problema chi su prus de sas bortas faghet dannu a s'esportatzione de sas produtziones sardas de calidade. Restituiamo il sorriso est sa manifestatzione dedicada a sos migrantes custrintos a lassare totu pro fughire dae sa gherra, sas pissichissiones religiosas e polìticas, sa misèria, chi s'at a fàghere su binti de Sant'Andria a sas ses de sero in su Teatru Eliseo de Nùgoro. Sa data l'ant seperada in sa matessi die de sa Die internatzionale de sos diritos de s'infàntzia e de s'adolescèntzia. A la promòvere su Comitadu Provinciale de s'Unicef de Nùgoro in collaboratzione chin s'amministratzione comunale e chin su contributu de unos cantos artistas nugoresos chi ant dadu sa disponibilidade issoro. Su programma de sa manifestatzione, chi previdit de collire dinare de destinare a progetos de acoglièntzia de migrantes minores, est istadu presentadu custu manzanu in s'interi de una conferèntzia istampa in Munitzìpiu, presentes su sìndicu Soddu, su presidente de su Comitadu Provinciale de s'Unicef, Lisetta Bidoni, s'ex presidente Carlo Murgia, su presidente de su Coro Sos Canàrios, Graziano Secchi. S'Unicef dat cara mescamente a sos minores, su prus de sas bortas chentza acumpanzamentu, chi sun approdados in Italia, a pustis de peleas in su desertu e in mare, chi resessin a si sarvare petzi gràtzias a s'interventu de sas fortzas de sucursu coordinadas dae sa Guàrdia Costiera. Sos nùmeros de s'Unicef ghetan pore, intre su duas miza e bìndighi e su duas miza e sèichi in Italia sun approdados belle baranta miza pitzinnos, s'otanta pro chentu solos chentza genitores. prus de milletrechentos sunu mortos in su mare Mediterràneu. Pro informare sa zente de custu disacatu e collire dinare, s'Unicef at promòviu sa manifestatzione, chin sa partetzipatzione de artistas e grupos musicales che a su coro Canàrios, sos Istentales, Maria Luisa Còngiu, Ennio e Annalisa, s'at a cantare peri sa cantone, Est iscuru in custu mare, iscrita dae Angelo Baingiu e musicada dae su mastru Ennio Santaniello, dedicada a sa memòria de sos pitzinnos mortos in su Mediterràneu. Su grupu nugoresu, musicale, de sos Gravity Sixty est in sas semifinales de sa de nobe editziones de su Tour Music Fest, unu cuncursu europeu dedicadu a sas formatziones musicales giovaniles chi dae su duamizesete biet a Mogol presidente de sa giuria. Su grupu nugoresu diventadu famosu in Itàlia e chi at partecipadu a s'editzione duamizebìndighi de Ti lascio una canzone in Rai Uno, at coladu sas fases eliminatòrias de unu cuncursu a su cale ant partecipadu prus de otomiza artistas. Su percursu issoro est cumintzadu sete meses faghet chin sas seletziones regionales fatas in Isili, a pustis sas eliminatòrias e sunt arribbados a sas semifinales, como in Roma an a chircare de intrare in sa finalissima natzionale de su Festival internatzionale de sa mùsica emergente chi s'at a fàghere su duos de Nadale. A sa giuria sos Gravity Sixty an a presentare su branu Alive. Cussa de su Tour Music Fest pro nois est un'esperièntzia ispantosa, nat Stefano Puggioni. Amus acatadu professionalidade e amistade dae banda de totus, est istadu bellu a collaborare chin mastros cumpetentes e àere connotu musicistas bravos meda. Sa cuntentesa pro nos àere isseperadu intre unu pore de partecipantes a sas seletziones nos at emotzionadu, Nois semus prontos e non nos bidimus s'ora de nos esibire in sas semifinales. Che sunt colados tres annos dae su ciclone Cleopatra, chi at fatu disacatu mannu in sa Sardigna centro-orientale, ma sas fertas sunt galu apertas, mescamente pro sos familiares de sos dechennove mortos, e pro sas comunidades chi dae tando an depiu mudare sa vida issoro. In cussas dies de terrore in Sardigna ghetau b'at oschentos baranta millimetros de abba e su territoriu chi fit zai debile no est resessiu a poderare sa forza de cussu mare de abba e ludru. Aziendas, domos, caminos e pontes isperdios, otighentos milliones de euro de dannos. Su guvernu e sa Regione an postu dinare pro torrare a fravicare. Medas traballos los an fatos, ateros che los depen acabare. Pro su chi pertocat sa preventzione, carchi cosa est metzoradu puru, chin prus contipizu pro sas atziones de protetzione civile, unu coordinamentu regionale chi at fatu passos a dae innantis chin sas allerta mèteo in favore de istitutziones e tzitadinos. Ma b'at galu meda de fàghere in campu culturale e in sos interventos pro pònnere in securesa biddas e citades. Galu oje cando proghet prus de su normale non s'intenden che allagamentos e problemas. In Nùgoro nudda est mudadu dae tres annos a oe. Sa galleria de Mughina est semper a filu pende, a oe est tancada ca no est in règula chin sa normativa anti-incèndiu. Sas inchiestas penales pro sos mortos de su ciclone Cleopatra sunt in cursu e at a tocare a sos zuzes a istabilire sas responsabilidades istitutzionales e personales. Sos citadinos però depent pretèndere dae su guvernu e dae sa Regione chi ponzat in securesa su territòriu pro chi non torrent a capitare disacatos che a cussu de su ciclone Cleopatra. A pustis de s'apellu chi una paja de dies faghet su Coordinamentu Rete Regionale de sos Centros Antiviolèntzia e Antistalking, an fatu a sa Regione, pro garantire su versamentu de sos contributos regionales pro sos annos duas mìgia e bìndighi e duas mìgia e batòrdighi, eris an fatu un'adòbiu chin s'assessore a sa Sanidade, Luigi Arru. A s'adòbiu an picadu parte sas responsàbiles de sos Centros Antiviolèntzia de sa Sardigna, e sos assessores a sos servìtzios sociales de sos comunes sede de sos centros. S'assessore Arru at cunfirmadu sa bolontade de azudare s'atividade de sos centros e sos responsàbiles de sos centros ant sotalineadu chi sos ritardos sunt ponende in perìculu s'atividade de sas istruturas. Arru s'est impinnadu chin s'azudu de sos ufìssios de sa diretzione de sas polìticas sociales a fagher carchi cosa intro 'e pacas dies a cumintzare dae sa semplificatzione de sa rendicontatzione chi depene fagher sos comunes. In sa riunione an peri istabilidu de fagher unos cantos addòbios pro programmare sas atividades de sos centros antiviolèntzia a manera prus profetosa e in prus in sas dies imbenientes s'at a costituire su coordinamentu regionale de sos suzetos promotores o gestores de sos centros antiviolèntzia e de sas domos de acoglièntzia. Un'acordu de importu mannu in matèria de molèstias e violèntzia in sos locos de traballu, sutascritu in sas chidas coladas dae sa Confindùstria Sardigna de Mesu e sas segreterias territoriales CGIL Cisl e UIL de Nùgoro e Ozastra. Pro sa prima borta, iscrivent in unu documentu cumpartiu, in Sardigna s'acollit s'intesa cuadru de sas partes europeas de su duamiza e sete e s'acordu natzionale sutascritu in jannàrriu de su duamiza e sèighi, Ubi si sutalìniat chi sas molèstias e sas violèntzias in sos locos de traballu non si podent pajulare e s'importàntzia de una collaboratzione intre datores de traballu e rapresentantes de sos traballadores pro rispetare sa dignidade de cada unu in sos locos de traballu e pro chi bi siat curretesa de pare in pare. S'acordu territoriale at duos obietivos, sensibilizare e responsabilizare datores de traballu, traballadores, òmines e fèminas, sos rapresentantes issoro supra custa chistione dìlica e pagu connota, ca finas a como no est istada afrontada meda. Ant sejadu unas cantas fainas cuncretas pro iscopèrrere, prevènnere e gestire sos problemas ligados a sos abusos, Confindustria, CGIL, Cisl e UIL s'impinnant a acatare istruturas adeguadas pro dare assistèntzia a chie est vìtima de molèstias e violèntzia in sos locos de traballu e, si benint acertadas molèstias o violèntzias, s'ant a adotare misuras contra a chie las at fatas, a cumintzare dae un'atzione disciplinare pro acabbare chin su licentziamentu. S'afortiamentu de sos programmas annuales de mezoru genèticu de sa ratza ovina sarda, pichende in cunsideru mescamente sa calidade caseària e igiènicu-sanitària de su late, ant a godire de conventziones ispeciales intre Regione, assòtzios de allevadores e chin sa supervisione de su Ministeru de sas Polìticas Agrìculas. est su chi previdit una delìbera aprovada dae sa Giunta regionale a secus de sas propostas de s'assessora a s'agricoltura Elisabetta Falchi. Su provedimentu includet sa copertura finantziària pro mantènnere sos libros genealògicos e pro sas atividades de sos controllos de su bestiàmene fatas dae sos assòtzios interprovinciales de sos allevadores in sos annos duamiza e batordighi, bìndighi e sèighi. Sas atividades fatas dae sas AIPA, narat s'Assessora a s'Agricultura, sun a fundamentu de sas valutatziones genèticas de sos animales. Sa seletzione issoro pro s'aumentu de sas cantidades e calidades de sas produtziones de late. In base a s'isperimentatzione ammaniada in custos annos, dae su duamiza e dechesete, narat s'Assessora, sos programmas annuales an a èssere ammaniados dae sas agentzias agrìculas in acordu chin sos assòtzios de categoria e cofinantziados dae sa Regione peri chin conventziones ispeciales chin su sistema de sos assòtzios de sos allevadores e sa supervisione de su Ministeru de s'Agricoltura pro programmas de mezoru genèticu ispecìficu de sa ratza ovina sarda. S'ispera est de aumentare totu cussas atividades chin a sos prelievos e a sas anàlisi supra sa calidade de su late chi favorin su monitoràgiu de sa produtzione e s'aumentu de su grassu e sas proteìnas de su late. Duchentas bòmbolas prenas de GPL secuestradas, duas pessones denuntziadas pro violatzione de sa normativa anti-incèndiu, cassados tres traballadores chi fin in nigheddu chentza cuntratu. Est su resurtau de un'operatzione chi sos Carabineris de su Cumandu Provinciale de Casteddu, pro mèdiu de sa tenèntzia de Seddori, ant fatu in sos comunes de Biddexidru e Santu Èngiu. Sos militares in s'àmbitu de controllos fiscales in su setore de sas accisas e de sos produtos petrolìferos ant iscopertu duos depòsitos de bòmbola chi non fin in règula chin sa normativa anti-incèndiu e duncas ponian in perìculu sos meres e sos traballadores. In prus an acertau sa mancàntzia de su certificau obricau pro bèndere materiale infiammàbile, ca an secuestrau duchentos bòmbolas e an acertau peri chi tres traballadores no aiant cuntratu perunu. Sos militares an denuntziau sos meres de s'azienda a sa Procura de sa Repùblica de Casteddu.